On en parle. On en parle. On en parle.
aw ni sɔgɔma vestibule filɛbaga bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ aw ye nin wagati in na an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ ɲɛna hali bi aw k'aw sɔgɔlen to vestibule tv sanfɛ an filɛ nin ye aw ka jamukan min kɛnɛ kan o de bɛ wele ko on en parle donc an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na on en parle ale jɛmukan ye jumɛn ye ale hokumu kɔnɔna de la an bɛna ni faits divers ye fɛn minnu bɛ yen n'u bɛ kɛ an ka sigida kɔnɔna na ni an ɲɛ b'a ye ni an barokɛdaw b'a fɔ an bɛna n'o sujɛw de ye an ka plateau kan ka mɔgɔw inviter olu fana k'u hakilinata fɔ aw ni anw ɲɛna o hokumu kɔnɔna na mɔgɔ fila b'an bolo bi yan'an ka taa yɔrɔ jan kɔmi laadakɔrɔ an bɛ kuma d'u ma u k'u présenter aw ni anw na yan'an bɛ don sujet yɛrɛ kɔnɔna na donc an b'a daminɛ an kini bolo yanfan fɛ u k'a présenter aw la fɔlɔ ayiwa an bɛ aw bɛɛ fo aw minnu sɔnna ka yamaruya di an ma an ka sigi aw ka plateau sanfɛ ne tɔgɔ fanta mariko ne ye communicatrice ye
donc an numankuru an bɛ kuma di o fana ma ee lamɛnnikɛ yɔrɔ ani lamɛnnikɛ jama bɛɛ lajɛlen ni yan kuma komi yɔrɔw tɛ kelen n bɛ foli di vestibule mɔgɔw ma sɔnna ka an reçoit u ka plateau kan ne tɔgɔ ye salaha aluseyini moi je suis agent de communication au star monde mali D'accord. Donc, u y'u présenter aw la. Yanni an ka taa yɔrɔ jan, an bɛna kuma thème min kan bi, an bɛ n'o de fɔ aw ɲɛna. An b'a fɔ aw ɲɛna français la ka sɔrɔ k'a walawala bamanankan na. Yalisa bɛɛ ka se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na. O thème tɛ foyi ye ko la consommation des drogues par les enfants, est-ce la faute à la famille ou bien c'est dû à la mauvaise fréquentation? Bamanankan na, o tɛ foyi ye ko yalima denmisɛnninw ka kuntan kuntanfɛn ta u bɛ kuntan kuntan fɛn minnu ta yalima a da bɛ bɔ somɔgɔw de la wa dukɔnɔmɔgɔw de la wa ou bien a da bɛ bɔ a bɛ tugu malamana mɔgɔ minnu kɔ a da bɛ bɔ olu de la bi an bɛna an da toucher o kuma in de la donc euh, komi thème fɔra aw ɲɛna an bɛ kuma di an kini bolo ma ale ka hakilinata fɔ aw ɲɛna thème in kan yan'an bɛ taa yɔrɔ jan
fɔlɔ sani ka an da don kuma na an bɛ aw fo nin thème in kosɔn mhm. parce que an b'a ye k'a fɔ ko thème in bɛ actualité kɔnɔna na mhm. ne bolo côté fila de don mhm. bangebagaw ka côté bɛ yen ani terilakaw fana ka côté bɛ yen e ye denmisɛnnin ye i bangera du kɔnɔ fa bɛ stupéfiants ta ba fana bɛ a consommer kuma ni kuma ni i bɛ kɔrɔ i bɛ wuli n'a ye a bɛ kɛ i kɔnɔ ko c'est tout à fait normal c'est logique parce que i ɲɛ b'a la minnu kan ka i bila sira ɲuman kan olu yɛrɛ b'a consommer mhm. donc a bɛ k'e kɔnɔ papa ni mama b'a consommer walima ba ni ma b'a consommer ne fana b'a consommer mhm. problème foyi t'a la o ye parents ka côté ye n'an ye mais euh, kumalatigɛ tɛ yan'an ka mhm. taa yɔrɔ jan e ko ko denmisɛnnin dɔw b'a ye u somɔgɔw b'a consommer mhm. mais la plupart des familles n'i donna i b'a sɔrɔ somɔgɔw yɛrɛ hali dɔw bɛ yen nɔ u bɛ siran ka maga sigɛrɛti la sigɛrɛti dɔrɔn u bɛ siran ka maga a la mais n'i bɔra kɛnɛma bɔlɔnkɔnɔna na i bɛ t'a sɔrɔ olu denw de kɛlen don u bɛ sigɛrɛti min u bɛ dɔrɔgu ta fɛn sugu bɛɛ quoi mhm. mun bɛ na ni o ye e yɛrɛ hakilinata la sisan kɔmi kuma kun tigɛra n kun bɛna don o détail la ah, ah, ah. sira filanan ye eh, kɛnɛmana ye i n'a fɔ yɛrɛ y'a fɔ cogo min na bɔlɔn kɔnɔna mhm. nasaraw ko ko les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs mhm. e ye den so kɔnɔna na sira ɲumanw yiral'i la mhm. tu as reçu une bonne éducation mais i bɔra kɛnɛma teriw b'i la minnu bɛ dɔlɔ min walima minnu bɛ dɔrɔgu walima sigɛrɛti ninnu min e b'a fɔ ko an ne tɛ maga nin na mhm. siyɛn kelen siyɛn fila siyɛn sabanan na i bɛna don a la parce que i ɲɛ bɛ i teriw bɛ k'a min nɛgɛ bɛ i minɛ curiosité bɛ don i la mhm. walisa i fana ka a consommer mhm. wagati dɔw yɛrɛ la fo teriw yɛrɛ b'a fɔ ko e nin ta sa nin tɛ foyi ye a nɛnɛ k'a lajɛ test kelen dɔrɔn kɛ k'a lajɛ donc e bɛ o test kelen in kɛ a goût bɛ to i la Donc au fur et à mesure i b'a consommer fo ka na kɛ i bɛ kɛ addictif
donc sala Alfuseni an bɛ kuma di i fana ma e k'i hakilinata fɔ an lajɛbagaw ye nin thème in kan nin wagati bon yanni ne bɛ kuma parce que thème in ka gɛlɛn dɔɔnin n bɛ hakɛto ɲini kɛ jama fɛ parce que yen

e, denw bɛ n bolo ni ko denw bɛ kɔrɔ denw bɛ dɔgɔnin dɔgɔmuso denw bɛ n bolo mhm. an bɛɛ bɛ girin an ko wari mhm. donc den ka lamɔ an tan an on prête pas attention mhm. den ka e, e, comportement an t'o jateminɛ an t'o dɔn an tɛ den ka fréquentation dɔn jateminɛ an kɔni ko dɔrɔn wari an dun bɛ ka wari ɲini ka bila mun ɲɛ olu yɛrɛ de dun fana bɛ ka tiɲɛ hmm. et puis fana a bɛ se ka kɛ yɛrɛ a n'a teri minnu bɛ yaala u bɛ na du kɔnɔ o b'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ baarakɛlaw de bɛ yen mhm. de nos jours baarakɛlaw de bɛ k'an denw lamara ne kɔni ne ka denmisɛnnin faamuya la toujours n b'a fɔ bangebagaw ɲɛna u ka segin u kɔ temps bɛ wari ɲini na mais den n'i ye miliyari sɔrɔ n'i ma den lamɔ ka ɲa i i ma i ka wari ɲini kɛra i bolo fu de mhm.
donc ni n ye faamuyali sɔrɔ e ka kuma la mhm. e ko denmisɛnninw ka nin kuntan kuntanfɛ taa mhm. e bolo san nɔ le vu que somɔgɔw tɛ attention don den na o de bɛ den bila nin fɛn ninnu caman na mais e yɛrɛ hakilina na est ce que denmisɛnninw nɔ t'a la parce que a bɛ se ka kɛ i bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ k'i den ye mais o t'a bali nin fɛn sugu ninnu nɔ n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna Binta e bɛ diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ di den ma mais ni ma lam ni lamɔ y'a jɛ diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ fana y'a jɛ lamɔ de ye diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ ye lamɔ de ye soubassement ye n'i m'a mɛn i bɛ so jɔ i bɛ se ka étage jɔ so sanfɛ o k'a sɔrɔ i ka soubassement ɲɛna n'i ka soubassement ma ɲɛ n'i ye so jɔ a bɛ dafiri donc hali ni e ye diɲɛ bɛɛ wari ta ou bien diɲɛ bɛɛ kɔnɔna minɛn ta ka di den ma n'i ma den lamɔ ka ɲɛ fu de don o ye kelen ye den bɛ lamɔ yɔrɔ ko fila fo yɔrɔ saba n ka denmisɛnnin n ka denmisɛnnin hakilina ni n ka ɲininiw na den bɛ lamɔ so kɔnɔ den bɛ lamɔ bɔlɔn kɔnɔ den fana n'a teriw teriw fana bɛ se k'a lamɔ bɔlɔn kɔnɔna ye jumɛn ye sisan n bɛ n b'a fɔ toujours hakɛto bɛ kuma na parce que ni n bangebagaw de bangebagaw de tulo bɛ n na n tɛ se ka den maracogo f'u ɲɛna mais fɔlɔ Binta e den ye ne den de ka su ko ka dugu jɛ e ye ne balimamuso ye ne mana e den ye sira jugu kan ne b'a bugɔ de fo e sen kan e fana bɛ tila k'a minɛ k'a bugɔ k'a don ji la mais bi bi in na hali ni ne bɛ siran yɛrɛ ka t'a f'e ɲɛna a Binta Ah, ne kɔni y'e den ye a bɛ ka fɛn dɔ kɛ a ma ne ja dɛ ni ne y'o fɔ e bɛ ne haramu yan ni diɲɛlatigɛ cɛ parce que i b'a fɔ ko ne ye den jugu ye o ye tiɲɛ ye dɛ o caman bɛ kɛ o caman bɛ kɛ faut que an ka segin kɔrɔlen de ma n'an bɛ fɛ fɛn ninnu ka kɛ wari ɲini ni an ka dɔ bɔ a la wari ka di dɛ mais fɛn foyi tɛ lamɔ bɔ pour que eh, i den yɛrɛ ka k'i sagona ye mm. fɔlɔ an kɔrɔbaw tile na n'an baw tile la olu bɛ ɲɛkun dɔn mais bi est ce anw bɛ ɲɛkun dɔn an t'o dɔn ba b'a sigi k'a ɲɛmunu tigɛ e la ka siɲɛ kɛmɛ kɛ i b'a fɔ ko e mama mun b'e ɲɛ na fɛn dɔ de binna i ɲɛ na o dun y'a sɔrɔ jama bɛ yen nɔ a bɛ fɛ i ka ko dɔ dabila ou bien a bɛ fɛ i ka ko dɔ kɛ yanni mɔgɔw ka bɔ a kalama mm-hmm. mais e bɛ fɛnkɛ ou bien i fa bɛ ɲɛmunu dɔ tigɛ i la ou bien a b'a tigɛ geste dɔ kɛ ka kuma fɔ e papa ne m'i ka kuma faamu jama ɲɛna e fa dun tɛ fɛ mɔgɔw ka b'o kalama donc franchement ne bɛ fɛ ka min fɔ hali sisan an ka segin kɔrɔlenw ma mhm. parce que n'i m'a mɛn stupéfiant ninnu bɛ ta mhm. o k'a sɔrɔ parents yɛrɛ y'u mago don den na mhm. i ma den bɛ se ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ mais n'a ye éducation jɛ dɔrɔn fu de fɛn bɛɛ ye zéro de a ka fɛn bɛɛ bɛ k'a bolo fu de o ye tiɲɛ donc euh, yala an ka taa yɔrɔ jan an bɛna ɲininkali dɔ wɛrɛ tɛnkun aw fila bɛɛ la mhm. mais an b'a daminɛ ni fanta marigo ye mhm. an ɲininkali tɛ fɛn wɛrɛ foyi ye fɔlɔ n'an tun y'a ta k'a lajɛ an an an tun bɛ siran nin fɛn ninnu ɲɛ mais bi bi na n'an y'a ta k'a lajɛ denmisɛnninw b'u sigi kari kɔnɔ i b'a sɔrɔ u âges tɛ tɛmɛ san tan fila tan saba tan duuru yɛrɛ y'a cayali olu de b'u sigi kari kɔnɔ ka nin fɛn ninnu ta mhm. donc eh, an ka ɲininkali tɛ foyi wɛrɛ selon toi mun ne nana ni nin stupéfiant ta in ka fo ka augmenter ka se nin degré ma an ka société kɔnɔna na mhm.
binta i ka o ɲininkali diyara n ye comme an bɛ ka kuma fɔlɔ ani bi mhm. fɔlɔ dɔrɔgu ni stupéfiant sugu bɛɛ tun bɛ don an ka jamana kɔnɔ mais a tun ma vulgariser ka se i n'a fɔ a bɛ cogo min na bi fɔlɔ la a tun ka gɛlɛn i ka dɔrɔgu quantité dɔ sɔrɔ mais bi a ka nɔgɔn n'i taara hali yɛrɛ i da jardin sonin yɔrɔ na dɔrɔgu bɛ commercialiser bɛɛ b'a ye ça ne dit plus rien aux gens en fait i ka denmisɛnnin ye san tan walima san tan fila mhm. o ka to ka dɔrɔgu consommer ne fɛ o man ka bali mɔgɔ la tuguni vu que an yɛrɛ y'a vulgariser ka ban mhm. a jateminɛ sokɔnɔna na c'est vrai éducation bɛ kɛ sokɔnɔna na mhm. lamɔ bɛ kɛ bɔlɔn kɔnɔna na mais lamɔ bɛ kɛ denmisɛnnin bɛ cogoya min na bɔlɔn kɔnɔna na a ka gɛlɛn ko bangebaga k'o dɔn parce que denmisɛnnin filɛ nin ye surtout minnu bɛ a ko a consommation ninnu kɛ visage fila b'u la sokɔnɔ visage bɛ yen kɛnɛma ta bɛ yen sokɔnɔna na u ye denmisɛnnin ye mun ladamunen don parce que u b'a dɔn k'a fɔ parents ye o ladamunen don u senkɔrɔ nka n'u bɔra kɛnɛma u bɛ cogo di ah, a kuma ka ca dɛ an kan ka an yɛrɛ ɲininka o la f'an yɛrɛ b'a fɔ ko a ah, karisa tun tɛ nin kɛ mais bi bi in na a falenna dɛ ka sɔrɔ a tun b'a kɛ kɔrɔlen Ani fɛnɛ ne y'a jateminɛ k'a fɔ ko an ka sifinw da la u caman b'a fɔ ko on évolue avec le temps unhun, ko an bɛ an bɛ k'an bɛ génération min na génération min na an kan ka kow kɛ ka tɛn ka kɛɲɛ ni o ko ye n'an ye o jateminɛ o fɛnɛ bɛ na ni tiɲɛni caman ye bi bi in na an b'a ye k'a fɔ ko dugu wɛrɛw la olu bɛ stupéfiants ta i n'a fɔ shisha ni fɛn a ɲɔgɔnna ninnu u b'a ta pour que k'u ka dumuniw digérer Mais yan nɔ an ka jamana kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ ko an sifinw ye a vulgariser ka taga yɔrɔ wɛrɛ la an b'a ta cogoya min ka d'an ye parce que an fɛ ko o de kɔrɔ ko an choyalen don alors que c'est tout le contraire non mais quand tu regardes sur les réseaux sociaux i bɛ t'a sɔrɔ denmisɛnninw sigilen don n'u ka shisha kalaw ye u b'a sama snap bɛ ka kɛ shisha bɛ min yan fɛ a bɛ sisi bɛ fili yan fɛ u yɛrɛ ka kuma ko o de ye mode ye quoi donc o de bɛ mode la f'i ka bila mode page de kɔnɔ o de kɔrɔ ko i suwalen don tant que n'i m'a kɛ dɔrɔn i suwalen tɛ quoi donc e bɛ e min teriw da kɔnɔ a ka gɛlɛn ka fɔ ko i bɛ échapper o la dɛ parce que tellement que u b'a da i tulo kɔrɔ i suwalen tɛ i suwalen tɛ e yɛrɛ bɛna a ɲɛɲini k'a dɔn suwali in yɛrɛ ye mun ye i bɛ se ka suwa cogo di donc n'i y'a ɲɛɲini k'o dɔn forcément i bɛ don a la i bɛ don a la dɛ o ye tiɲɛ donc Sala Alfuseni e bɛ se ka kumakan jumɛn fara Fanta ta kan ne bɛ se ka kumakan min fara a kan dɔrɔn adamaden kɛ i yɛrɛ ye Binta par exemple Fanta ka famille bɛ ko dɔw permettre ne ka famille t'a permettre e ka famille t'a permettre tu vois et puis an ka lamɔcogow tɛ kelen ye an bangebagaw tɛ kelen ye et puis a bɛ se ka kɛ par exemple fanta ye faamaden ye ne salaha ne ye faantanden ye ale bɛ fɛn minnu bɛ kun ale la il faut pas que ne k'a fɔ ko fɛn min bɛ fanta bolo fo ne salaha k'a sɔrɔ o tɛ se ka kɛ o an ka ɲɛmadali in de dabila i m'a ye wa fɛn dɔ bɛ se ka kɛ i teri bolo i b'i teri sɔn bɛɛ ta f'a ka cɛɲa mais n bɛ fɛ ka min fana fɔ an bi denw ɲɛna ne yɛrɛ salaha b'a la an ka fara ɲɛmadali ma parce que n'i y'a ye ko in yɛrɛ bɛ ka vulgariser ka se nin yɔrɔ ma fanta yɛrɛ ka kuma an b'a ɲɛmada ɲɔgɔn ma trop il faut que an ka sabali an ka a lajɛ k'a fɔ ne fa ye nin sɛgɛn ou bien ne mama bɛ ka nin sɛgɛn de kɛ pour que ka ne ka école sara ah, mais kumalatigɛ tɛ mhm. tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'an y'a ta k'a lajɛ bi bi in na mhm. bi bi in na dɛ mhm. i bɛ taa sɔrɔ minnu kuma tɛ mais minnu fa tɛ diɲɛ kɔnɔ mhm. n'u ba bɛ k'u débrouiller ka fɛn dɔw k'u ye mhm. ou bien ni minnu ba tɛ diɲɛ kɔnɔ n'u fa bɛ k'u débrouiller ka fɛn dɔw k'u ye olu de bɛ taa don nin manamana kuntanfɛn ta in na mhm. n'i y'a ta k'a lajɛ bi bi in na donc c'est comme si u bɛ k'u bangebagaw ka sɛgɛn kɛ fu ye ou bien ne kɔni ne bɛ k'o de fɔ n bɛ ka na ni kuma ye toujours paranw bɛ sonyɛni de kɛ wa u bɛ nkalon de tigɛ u bɛ fɛn fɛn kɛ anw t'o dɔn mais u bɛ fɛ anw ka lafiya i m'a faamu donc n'i y'o yɔrɔ ye kuntan kuntanfɛn ninnu tali parce que a bɛ hakili tiɲɛ se dɔw ma a bɛ fɛnkɛ a bɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɔ adamadenya gamu kɔnɔ dɔw bɛ yen nɔ u ma kɛ fatɔ ye u ma kɛ kɛnɛbatɔ ye u bɛ camancɛ la a mɔgɔw bɛ yen a bɛ mɔgɔw bila camancɛla mɔgɔ kuma dɔ la u fatɔlama don kuma dɔ la adamaden a bɛ mɔgɔ caw caw quoi mm-hmm. bamanankan don a bɛ mɔgɔ caw caw donc fo an hali sisan n bɛ min fɔ sigi bangebagaw e tɛ se ka to so kɔnɔ k'i kɛnɛ i den kɛnɛma jogo dɔn il faut que e ka il faut avoir des oreilles et des yeux kɛnɛma i m'a faamu ni mɔgɔw nana min f'i ɲɛna mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka audace sɔrɔ ka n'a f'i ɲɛna binta ah ne y'i den ye a bɛ ka nin kɛ mais a ma ne diya dɛ a tigi y'i nin de o mhm. donc i b'i den kori i b'a fɔ ko ne fana e fana kan k'a fɔ fanta n'i ye ne den ye nin na i den de don kana n'a fɔ ne ɲɛna a minɛ i k'a corriger donc n'a nana kɛ so kɔnɔ e fana b'a corriger donc il faut pas que an ka éducation to parents dɔrɔn bolo de nos jours hali ni professeur ko k'a bɛ ekɔliden bugɔ den fana ekɔliso ekɔliso jogo ani so jogo ani e, bɔlɔn kɔnɔna jogo tɛ kelen ye mhm. jogo saba i bɛ sɔrɔ so kɔnɔ a ɲɔgɔnna mɔgɔ sɛbɛ i bɛ min ye i b'a fɔ ko non nin ɲɔgɔnna mɔgɔ sɛbɛ yɛrɛ tɛ yen mais n'i taara sɔrɔ kilasi kɔnɔ a bɛ ka mɛtiri buruja n'i taara sɔrɔ bɔlɔn kɔnɔ sigɛrɛti b'a a tɛgɛ kɔnɔ ou bien shisha b'a bolo ou bien fɛngɛ ni musokɔrɔba dɔ yɛrɛ tɛmɛna a exemple dɔ delila ka kɛ ne ɲɛna musokɔrɔba dɔ tɛmɛna a bɛ ka kangari da anw ye a b'an ka gɛrɛn na shisha b'an ka gɛrɛn na musokɔrɔba tɛmɛna ko musokɔrɔba e yɛrɛ de ye mɔgɔw tɔɔrɔ mais ça se dit pas musokɔrɔba in n'a ma kɛ an ba ye a bɛ kɛ an mamuso ye ou bien a bɛ k'an tɛnɛmuso ye i m'a ye ou bien a bɛ k'an kɔrɔmuso ye i m'a faamuya donc franchement stupéfiant ta ninnu ee an bɛ ka tubabu an bɛna kɛ kɔnɔtɛ waratɛw de ye quoi bamanankanw ye an ni tubabuw tɛ farafinw taara k'an to D'accord. o a diyara a bɛna diya ne ye ka kuma ta nin yɔrɔ la awɔ Eh, n balimakɛ sala ka kuma na ale ko ko ɲɛmadali o yɔrɔnin na ne fɛ ɲɛmadali tɛ kosɛbɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ n'i ye remarque kɛ dugu kɔnɔna yɛrɛ la mhm. minnu bɛ stupéfiant ninnu ta i bɛ taa sɔrɔ a ka ca fɛ dɛsɛbagatɔ ninnu mhm. olu de ka ca k'a ta donc n'an ko ɲɛmadali ne fɛ an bɛ sira bila dɔɔni parce que bi bi na n'i ye jateminɛw kɛ i b'a ye ka sɔrɔ se dɔɔni ka yɛlɛ sanfɛ ani seba bɛ minnu somɔgɔw ye olu ladamunen don kosɛbɛ ani olu ka stupéfiant ta in ka ni ani olu denmisɛnninw ni fantanden ninnu ka stupéfiant ta comparer i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ ko fantanden ninnu ta ka ca ka tɛmɛ faamaden ninnu ta kan o yɔrɔ de y'a to ne y'a fɔ n'i b'a ta k'a lajɛ an ka bi société kɔnɔna na i b'a sɔrɔ se tɛ minnu ye ni u parent kelen tɛ yen nɔ ni kelen bɛ yen n'u bɛ ka ni débrouiller ka fɛn sɔrɔ olu ye olu denw de bɛ taa tila ka kɛ nin fɛn kuntantala ninnu ye donc yann'an ka taa yɔrɔ jan fanta an b'i ɲininka conseil ni kumakan laban min b'i bolo ka fɔ an lajɛbagaw ɲɛna nin wagati in na n'i bɛ se ka o lase olu ma
conseil min bɛ ne bolo o ye ko an k'an yɛrɛ ladamu bangebagaw ka ladamuni bɛ yen mhm. bɔlɔnkɔnɔnamɔgɔw ka ladamuni bɛ yen mhm. mais an yɛrɛbakun fɛnɛ an kan ka an yɛrɛ ladamu o ladamuni kɔnɔna na an kan ka jumɛn jumɛn kɛ an kan ka a dɔn ne fa ni ne ba ye ne kalan nin na mm. bɔlɔnkɔnɔna na nin kalan bɛ di mm. ne yɛrɛ kan ka n sigi k'a lajɛ sisan nɔ jumɛn jumɛn bɛ ka ɲi ne yɛrɛ ka adamadenya ma fɔlɔ o ye fɔlɔ ye filanan na an kan k'a dɔn k'a fɔ ko an ye sini ɲɛsigi de mm-hmm. an kan ka miiri k'a fɔ cogoya min na an ye dɔ den ye mm-hmm. bɔnsɔn wɛrɛ bɛ na bɔ an yɛrɛ la ni an ye tora ka stupéfiant ta an bɔnsɔnw bɛna kɛ cogo di u tɛna lanɔgɔ wa an kan ka miiri o yɔrɔ la kosɛbɛ voilà o diyara an ye mhm. sala alifuseni mhm. kumakan laban min ni conseil min bolo ka fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna nin wagati na bon fanta je crois que fanta ye kuma bɛɛ fɔ mhm. n bɛ se ka fitinin dɔrɔn de fara a kan n bɛ min fɔ an bi denw ɲɛna toujours anw ye nous sommes le futur cadre de ce pays donc euh, il faut vraiment que ko dɔw bɛ yen nɔ an ka a dabila k'a essayer tɛ dɛ an k'a dabila parce que ni anw ma ɲa an kɔ tɛ ɲa mhm. i m'a ye fɛn foyi adamaden bɛɛ bɛ kɛ i yɛrɛ de ye quoi mhm. fanta y'a fɔ cogo min na mɔgɔ fana i b'i yɛrɛ ladamu a bɛ se ka kɛ so kɔnɔ certes souvent tant tes parents olu bɛ parents bɛ ko dɔw ignorer mhm. mais n'i ye sokɔnɔ éducation ta ka kɛnɛma éducation ta k'i yɛrɛ ka i b'a lajɛ ninnu fila la min ka ɲi i b'o ta min man ɲi i b'o bila min mhm. ka ɲi i yɛrɛbakun ma quoi donc an ka sɔn an ka lamara hali sisan mhm. hali san bi naani bɛ lamara mais anw mana se anw bolo an kɛra tubabu an mana se san tan ni seegin ma dɔrɔn an ko non non non papa tɛna loi sigi ne kan bilen mama tɛna loi sigi ne kan bilen donc il faut que an k'o idéologie de dabila mhm. tubabuw fɛ yen n'i ye 18 ans sɔrɔ i bɛ bɔ fa ka du kɔnɔ mhm. mais anw fɛ hali san kɛmɛ i bɛ to fa ka du kɔnɔ i tɛ gɛn nansɔngɔ tɛ minɛ i la foyi foyi donc il faut que an k'an yɛrɛ ladamu an k'an yɛrɛ lamɔ mhm. kumakan laban min bɛ ne bolo bɛɛ kɔfɛ ka hakɛto ɲini kɛ jama fɛ parce que kuma man nɔgɔn dɔɔnin quoi mhm. donc o de tun ye ne ka mhm. kumakan laban ye o diyara an ye donc vestibule filɛbagaw bɛɛ lajɛlen nin wagati in na an tun bɛ aw ka jɛmukan de kɛnɛ kan ni o bɛ wele ko on en parle an ka invité minnu tun b'an bolo bi plateau in sanfɛ o tun ye Fanta Mariko ani Sala Alifuseni ye An da touchera thème min kan o de tun ye ko denmisɛnninw ka kuntan kuntanfɛta yalima a dabɔra famille de la ou bien a dabɔra mauvaise fréquentation na n'an b'a fɔ a ka bɔlɔn kɔnɔ yaala ni fɛn ninnu a dabɔra olu de la donc u nana u y'u hakilinata fɔ aw ni anw ɲɛna aw ka tata sɔrɔ a la anw fana y'an ka tata sɔrɔ a la donc kɔmi u yɛrɛ u y'a fɔ cogo min na hakɛtɔ bɛ kuma sanfɛ n'an donna min gasi la an b'a fɔ o tigi ka yafa an ma aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma